Bhuel, is dócha, cosúil le muintir na hÉireann i gcoitinne um an dtaca seo, is ar scoil a d'fhoghlaimíos-sa mo chuid den Ghaeilge. Ní raibh aon Ghaeilge puinn dáiríre ag m'athair, bhí sé as Fear Manach, agus bhí mo mháthair as Gleann Beithe. Ba chóir go mbeadh Gaolainn aici siúd, mar is dóigh liom gur cainteoirí dúchais ab ea mo sheantuismitheoirí, mo sheanathair pé scéal é ach bhí sé marbh sular saolaíodh mise, ach ní raibh aon Ghaeilge sa bhaile ach is dócha go rabhadar báidhiúil le Gaeilge. Bhíodar náisiúnach Éireannach mar a bhí daoine i gcoitinne agus ar chúis amháin nó ar chúis eile bhí suim agam sa Ghaelainn i gcónaí. Is cuimhin liom fiú amháin Insna Naíonáin a bheith ag iarraidh na fuaimeanna a dhéanamh i gceart. Agus lean sé ar aghaidh mar sin arae bhí m'athair as Fear Manach agus bhí sé sna Gardaí agus náisiúnaí ab ea é, bhí sé sna Gardaí insna fichidí ach ní raibh sé in ann m'ainm a litriú i gceart as Gaelainn d'ainneoin é sin mar bhí bhí ar na Gardaí iarracht a dhéanamh Gaelainn a fhoghlaim nuair a bhí an Ginearál Ó Dufaigh i gceannas insna fichidí chuir sé cúrsa éigin. Linguaphone is dóigh liom timpeall go dtí na stáisiúin go léir, ach níor fhoghlaim m'athair aon mhórán pé scéal é. Ach do bhí do bhí suim agam riamh sa bhunscoil. Bhí díomá orm nach bhféadfainn comhrá ceart a choimeád ar siúl, mar ar ndóigh ní raibh deiseanna ní raibh deiseanna comhrá agat agus bhímisne ag bogadh timpeall ó iarthar Chorcaí go dtí deisceart go dtí tuaisceart Chiarraí agus déarfainn an rud mór a tharla ar bhealach im shaolsa a chinntigh go bhféadfainn greim maith a bheith agam ar an nGaelainn is dóigh liom ná go raibh na hábhair ar siúl trí Ghaelainn nuair a chuas ar an meánscoil i gColáiste Bhréanainn i gCill Airne. Bhí na hábhair go léir á ndéanamh trí Ghaeilge seachas an reiligiún mar is dócha go raibh ár n-anam róthábhachtach. Nó b'fhéidir nach raibh na leabhair ann mar a tharla go minic sna cúrsaí seo, ach dheineamar stair agus tíreolas agus eolaíocht agus Gréigis agus Laidin agus Matamaitic go léir trí Ghaeilge agus bhíos ana-shásta leis sin mar Bhíos á rá liom féin, bhuel, táim ag fáilt an dá rud ar phraghas na haon iarrachta amháin, mar gach aon uair a dhéanaim stair, táim ag déanamh mo chuid Gaelainne chomh maith agus ag feabhsú mo chuid Gaelainne. Agus bhíodh sé mar nós fiú amháin ag cuid againn nuair a bhíomar ag teacht i dtreo na na ranganna sinsearacha iarracht a dhéanamh Gaelainn a labhairt linn fhéin sa sa chlós, mar bhíomar bhíomar bhíomar i gcoláiste cónaithe agus bhíomar teanntaithe. So bhímís le chéile am lóin, abair, agus dhéanaimís iarracht toisc gur theastaigh uainn cuid againn, ní gach éinne, is dócha. Bhí mé chun an cheist sin a chur ort. Táim chun é sin a.

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Listen, caithfidh mé imeacht uait mar tá mé déanamh agallaimh ar Zoom faoi láthair. Yeah, tá sin go breá. Go raibh míle maith agat as sin. Beannacht Dé léi, an-bhrón. No,
Comhbhrón. Tá tú ceart. Is tuismitheoir í sin, duine des na tuismitheoirí a chuir na páistí go dtí Cóiré an bhean bhocht bhí sí a bhí Alzheimers uirthi le tamall maith, dochtúir ab ea í agus bhí sí óg go leor le fírinne ach sin mar atá, you know, cheapas go mb'fhéidir gur glaoch mar sin a bhí ann, you know. So, ar aon nós, right, bhíos a rá, bhuel, sin mar a, sin mar a bhíomar, is dócha, bhí spiorad áirithe ann ins na seascaidí, go dtí déanach chomh maith, is dócha, agus mar a. Is cuimhin liom m'athair, mar bhíos mar sin, is cuimhin liom nuair a bhí sé thart ar ocht mbliana d'aois nó mar sin, do léigh sé beathaisnéis Phádraig Mhic Phiarais dom, you know, dom fhéin agus mo bheirt dearthár agus eh, Cé go raibh sé féin fabhrach go leor don Ghaeilge, bhí sé beagáinín beag Fine Gaelach mar a thuigfeá agus you know ní raibh sé lánmhuiníneach as meon Fhianna Fáil i leith na Gaeilge agus mar sin de ach bhíos-sa saghas eh, Bhí ciall le rá, Bhuel, má tá tú ar son na tíre, caithfidh tú a bheith ar ar son na teangan. Sin an, sin mar a chonacsa é. Agus is dócha gur chabhraigh sé liom chun breithiúnas a dhéanamh ar thuairimí m'athar chomh maith. Aisteach go leor, cén fáth go mbeadh sé ar son an náisiúin agus Phádraig Mhic Phiarais mura raibh sé 100% ar son na Gaelainne comh maith? Agus Agus sin mar atá, cé go gcaithfidh mé admháil go raibh, go rabhamar éadóchasach, bhuel, is duine éadóchasach mé, is dócha, bhí, bheifeá, bheifeá, is dócha gur múineadh an t-éadóchas dúinn ach mar sin féin, ní hionann sin is a rá go bhfuil tú sásta géilleadh. So, agus táim níos dóchasaí, aisteach go leor, anois ná mar a bhíos nuair a bhí mé sa bhunscoil, sa mheánscoil, ag an tríú leibhéal fiú amháin. Táim ag ceapadh go dtiocfaidh an Ghaeilge slán ar chuma éigin. Ní dóigh liom go mbeidh gach éinne in Éirinn sásta í a chaitheamh uathu ar fad. B'fhéidir go bhfuil an iomad ráite agam anseo le fírinne. Bhuel, sin spéisiúil ansin an méid a dúirt tú go raibh spiorad ar leith. Ar mhothaigh tú go raibh sin forleathan nó an raibh sé ag dul in éag nó cén fáth? ach céard a spreag tú chun dul ag bunú scoileanna má bhraith tú go raibh spiorad cineál Gaelach ann faoi leith inniu? Bhuel, ar ndóigh, thuigeamar go raibh cúlú ann, ach is dócha, tá a fhios agat nuair a bhíonn tú sna luathfhichidí agus mar sin de, bíonn rudaí eile ar d'aigne, sea, agus. Cé go raibh sé mar nós agam, agus ní raibh an-bhaint agam anois le Conradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath ar aon nós nó aon rud mar sin, mar bhíos ag múineadh i mBaile Átha Cliath, is dócha, chaitheas timpeall sé bliana i mBaile Átha Cliath idir.
Ba mhúinteoir thú, ab ea? Hm? Ba mhúinteoir thú? Mar mhúinteoir. Bhíos mar bhunmhúinteoir. Cáilíodh mé mar bhunmhúinteoir in 1967. chaitheas bliain thíos faoin tír, chaitheas ansan 1, 2, 3, 4 bliana i mBaile Átha Cliath agus bhíos ar ndóigh tar éis dhá bhliain a chaitheamh i gColáiste Phádraig roimis sin. Ach bhí aithne agam ar Bhleá Cliath riamh mar bhímís ann nuair a bhíos an-óg. Ach tá mé ag ceapadh go raibh spiorad. éigin ar leith, ní maith liom é a rá fiú amháin, go raibh spiorad éigin ar leith ag baint leis an dream a tháinig aníos a d'fhás chun aibíochta mar a déarfá sna seascaidí. Mar go dtí le fíordhéanaí is sinne, cé go mbímís ag súil leis an réabhlóid, bhí an ghlúin againne i bhfeighil eagraíochtaí éagsúla ar feadh 40 bliain ar a laghad. Nílim ag caint mar gheall ar Chonradh na Gaeilge per se ach mar gheall ar you know INTO, ASTI agus mar sin de. Is le fíordhéanaí atáimid imithe as ar fad. Daoine mar Joe O'Toole agus mar sin de you know Alan Titley agus mar sin de a bhí i gColáiste Phádraig liom. Um, do bhí uh, do bhí dóchas éigin ann ins na seascaidí seans toisc go raibh b'fhéidir cúrsaí eacnamaíochta ag feabhsú agus go bhfacamar go raibh deis éigin againn fanacht sa tír fiú amháin, mar nuair a bhíos sa bhunscoil, bhíos ag súil go gcaithfead dul ar imirce. Bhí gach aoinne ag dul ar imirce, bhí sin gach aoinne, an tuath á tréigean as éadan ar fad. Nuair a bhíos sa bhunscoil i nGleann Beithe, bhí áit a raibh múinteoirí maithe Gaelainne le fírinne, do bhí, ó do bhí, Is dóigh liom 200 páiste insna, i Scoil na mBuachaillí agus Scoil na gCailíní agus ní déarfainn go bhfuil 70 nó 80 duine ann anois, you know, tá, agus tá sé sin fíor le tamall maith, thit an daonra go tubaisteach um, ach sin, sin, sin stair na hÉireann is dócha le fírinne. Hmm. Ach bhíomar, bhíomar dóchasach cheapamar go mb'fhéidir go bhféadfaí Bíonn tú dóchasach nuair a bhíonn tú óg is dócha dáiríre. Bíonn tú ag súil gur mar a deireadh sé leis na daltaí a bhí á múineadh aige an dara leibhéal níos déanaí. Sibhse anois an bláth is aoirde ar chrann na héabhlóide. agus ceapann gach aon ghlúin é sin ar feadh tréimhse. Luaigh tú na heagraíochtaí sin, luaigh tú an Conradh, luaigh tú Inniu, an raibh baint agat le ceachtar acu san? Ní raibh leis an gConradh ach an raibh baint agat le heagraíochtaí ar bith eile?
Bhíos an-seachantach faoi eagraíochtaí mar tá a fhios agat nuair a ghabhann tú isteach in eagraíocht sloigtear isteach tú agus le fírinne níor sloigeadh isteach mé go dtí gur thánas go Trá Lí sa Chonradh féin. Bhí suim agam i gcúrsaí polaitíochta gan dabht, mar sin mar a bhí sna seascaidí chomh maith, ach ní, agus bhí aithne agam ar Chonraitheoirí i mBaile Átha Cliath. Chuas síos go dtí Oileán Chléire, mar shampla, ceann des na scéimeanna sin a bhí acu chun, chun chun uisce a chur isteach. Is dócha gur bhraitheamar go rabhamar beagáinín cosúil leis na Rúisigh seo a bhíodh ag imeacht amach sa tuath, faoin dtuath sa naoú haois déag chun an saol a athrú ach nuair a thánas go Trá Lí chuas isteach sa chraobh áitiúil den Chonradh Mar thuigeas, cé go rabhas ag an bpointe seo anois, i 1975, ag múineadh Gaelainne ag an dara leibhéal, thuigeas mura mbeadh deis agam comhrá nádúrtha a bheith agam le daoine fásta, gnáthchomhrá, go mbeadh mo chuid Gaelainne ag dul ar gcúl, ag éirí níos stiúgtha, ag éirí níos neamhinniúla, ag éirí níos laige ar chuma éigin agus theastaigh uaim a bheith in ann Gaelainn a labhairt le daoine agus chuas isteach timpeall 1970. deireadh 76 nó 77 is dócha, agus toghadh mé mar chathaoirleach ar an gcraobh agus ansin bhí Gaelscolaíocht san aer agus bhí mar, bhuel, caithfimid rud éigin a dhéanamh, gníomh éigin a dhéanamh. Tharla go raibh naíonra beag ag Bean Uí Chaoimh i dTrá Lí ag an am agus bhí iníon agam féin a bhí díreach tosnaithe sa bhunscoil. agus bhí múinteoir an-mhaith aici I mean mhúin sí di, chonaiceamar í ag foghlaim conas léamh, mar shampla, ach thuigeas ar chuma éigin nach raibh puinn Gaelainne in aon chor ins na naíonáin, in aon chor, in aon chor, seachas cat, mata, you know, aniar is ar éigean go raibh an méid sin ann, agus bhíos á rá liom féin, pé mhéid Gaelainne bacach atá agam féin, ní bheidh an méid sin fiú amháin ag mo pháistí féin agus níl sé sin maith go leor. So spreagadh breise ab ea é sin domsa agus.
Ab amhlaidh dos na daoine eile a bhí mar Yeah, bhí sé sin, a yeah, raibh yeah. páistí acu san chomh maith. Yeah, is dóigh liom go raibh an 14 nó 16, b'fhéidir, páistí ag daoine sa chraobh a bhí ins na naíonáin, naíonáin mhóra nó naíonáin bheaga. agus do bheartaíomar go gcaithfimis, you know, breis a earcú agus an rud a fhógairt agus le fírinne is dócha gur trí mhí oibre le fírinne a bhí trí nó ceithre mhí oibre i gcaitheamh an tsamhraidh i 1978, sin mar a tharla sé chun cinn. beagnach róthapaidh ar shlí ach tuigeann tú fásann páistí an t-am ar fad mura ndéanann tú beart. Bhí bhí na rialacha níos simplí an uair úd, bhí duine is fiche is dóigh liom ag teastáil chun go mbeadh an chéad mhúinteoir agat agus chun cabhrú le scoileanna beaga agus scoileanna Gaeilge bhí cead agat an dara duine a fhostú dá mbeadh 33 agat. agus ní raibh ag teastáil. Díreach, díreach mar a bhí in 1832, bhí pátrún agus do bhí láthair, foirgneamh de shaghas éigin a bhí sásúil nó leathshásúil. So chuige sin bhí bhí tacaíocht an chigire áitiúil ag teastáil agus Éamonn Foran a bhí ann, is dóigh go bhfuil an fear bocht marbh le tamall anois, agus bhí sé siúd báigiúil. an-bháigiúil le Gaelainn. Bhí sé as Contae Liatroim is dóigh liom agus do bhí do bhí an tUachtarán ar an gcraobh áitiúil, do bhí an tAthair Pádraig Ó Siochrú, do bhí sé siúd gan, thug sé siúd cos istigh dúinn leis an Eaglais. Agus, you know, bhí do bhí do rogha teoranta, bhí an Rialtas sna blianta sin ag éirí Ó, beagán beag, cad a thabharfá air, cúrsa faoi na Gaelscoileanna agus mar sin de. Mar ar ndóigh an sampla mór a bhí againne ná Scoil an tSeachtar Laoch ar bhealach agus conas mar a tháinig siad slán tríd an rud ar fad. Tráth nach raibh na cigirí báigiúil leo in aon chor amach ansan i mBaile Mhunna de réir mar a thuigim le fada ach de chuamar ar thoscaireacht acu agus de go bunúsach an rud a dúirt sé sin tá sé sin go breá bunaígí an scoil fad is nach mbíonn ormsa é a thógáil agus is cuimhin liom an rud a dúirt sé bhfuil a fhios agaibh cén fhaid a thógann sé ar an meán scoil a thógáil. sé bliana déag.
Cé go bhfuil sé sin frist tú suas beagán in. An sagart paróiste, an sagart paróiste. An sagart áitiúil, go raibh sé bliana déag. Sé bliana déag a dúirt sé, ó an uair go gcuireann tú an liosta isteach dá scoil uaim go dtéann tú tríd an próiseas ar fad, sé bliana déag ar an meán a dúirt sé ach Chuamar ar aghaidh, deich mbliana a thóg sé orainn, so bhíomar an-shásta leis sin, deich mbliana a thóg sé orainn foirgneamh a fháil. Agus ar ndóigh, chuamar ar thoscaireacht go dtí an tEaspag Mac Conamara a bhí ann ag an am agus Bhí sé siúd an-thuisceanach, caithfidh mé a rá, níor chruthaigh sé aon fhadhbanna dúinn. Bhí an próiseas mar a bhí. 1832 Chaithfeadh pátrún nó duine a raibh stádas aige sa phobal a bheith agat mar thacaí chun a rá leis an gcóras stáit gur daoine iontaofa atá iad seo agus ní raibh ann ach go gcaithfeadh na. Aithníodh Conradh na Gaeilge mar an grúpa a chuirfeadh na hainmneacha ar aghaidh go dtí an tEaspag agus cuirfí na hainmneacha agus ainm an Chathaoirligh faoi bhráid an Easpaig agus do cheadaigh sé chomh maith, rud nár dhein Easpaig eile de réir mar a thuigim, go mbeadh an Cathaoirleach féin ina bhall de Chonradh na Gaeilge nó go mba é nó í rogha Chonradh na Gaeilge sa chás, faid is a bhí sagart ar an mbord agus ní raibh aon fhadhb againn leis sin mar gan dabht is Caitlicigh iontaofa a bheadh formhór mór ní iad ar fad ach formhór mór na ndaoine a bhí ag cur a bpáistí chugainn ar aon nós. Cén saghas daoine a bhí iontu seachas sin, Caitlicigh iontaofa ach an múinteoirí nó cén cineál gairm a bhí acu? Sin í an áit. Yeah, cuimhnim siar ar an am anois, is cuimhin liom tráth bhfeile nach raibh, yeah, nuair a thosnaigh na Gardaí ag cur a bpáistí chugainn. Bhí sé sin tábhachtach, mar shampla, you know, thosnaigh daoine ag machnamh agus ar ndóigh bhí, Bhí roinnt daoine le Gaeilge gan dabht, ní raibh siad go léir ina nGaeilgeoirí díograiseoirí. Ba ghá dom dul siar ar mo chuid comhad is mo chuid nótaí anois. Bhíodar an-mhaith mar ghrúpa ar fad mar ní raibh faic againn. Ní raibh an rud is lú againn, foirgneamh ná troscán ná faic, ní raibh ann ach. Bhuel, táimid chun é seo a dhéanamh agus táimid ag súil le tacaíocht an Stáit. I dTrá Lí fuaireamar tacaíocht ó gach aon aicme chun é a chur mar sin, ní maith liom an focal ach sin mar atá, daoine a bhí go maith as agus daoine nach raibh chomh maith céanna as. Agus ar ndóigh, bhuel sin an meon. polaitiúil a bhí agam fhéin, cé nach rabhas ag craobhscaoileadh, mar bhí sé an-soiléir ar an, fiú amháin ar an taighde a bhí déanta ag daoine cosúil le Ó Riagáin, go raibh níos mó tacaíochta don Ghaelainn i measc an, na haicme oibre, mar a déarfá, ná mar a bhí, fiú amháin, i measc an, na meánaicme, mar a thugaimid air. Agus, chomh maith leis sin, bhí sé soiléir, rud a, rud a. Suntas dó nuair a bhíos ag breathnú tríd an taighde sin a dhein Ó Riagáin, is mór an chailliúint an Institiúid Teangeolaíochta Éireann sin a bheith in easnamh orainn anois. Ach do bhí, is cuimhin liom na figiúirí agus an rud a deirinnse le daoine, look, gheobhaimíd na díograiseoirí, na daoine a bhfuil Gaelainn uathu agus oideachas trí Ghaelainn. Beidh trian eile des na daoine atá i gceist agus is oideachas maith, a bheidh uathu, trí mheán na Gaelainne, agus ansin beidh trian eile ann agus cuirfidh siad a bpáistí chugainn toisc go bhfuil an scoil áisiúil nó in aice leo agus b'fhéidir gur 28% iad so nach briseann sé síos mórán cothrom 36, 28 rud éigin mar sin agus ar ndóigh an rud a deirinnse you know bhuel Is cuma linn ar bhealach cén dearcadh atá ag na tuismitheoirí. An rud atá uainn ná go mbeadh Gaelainn mhaith ag na páistí. Agus, ach mar sin fhéin, an rud a deirimis leis na tuismitheoirí i gcónaí ná, nuair a bhíomar ag gabháil thart agus théimis thart ar an mbaile, you know, le bileoigíní, rud ar dhein an. an INTO iarracht é a chosc go hiomlán ina dhiaidh san, níl cead agat earcaíocht. Ach an rud a deirimis leo ná, bhuel, ná cuir an páiste chugainn, ná cuir an páiste chugainn má tá tú féin i gcoinnibh na Gaeilge mar beidh tú ag cruthú fadhbanna don pháiste. You know, cén fáth go bhfoghlaimeodh páiste an Ghaelainn má tá fhios aige go bhfuil mamaí agus daidí in aghaidh na Gaelainne dáiríre, ná cuir an páiste chugainn. Agus aisteach go leor, is dóigh liom gur chabhraigh sé sin níos mó fós linn, you know, daoine a earcú, an duine a bhraith nach raibh sé ag teastáil do bhraith sé chomh maith go raibh rud éigin á chailliúint aige nó aici táim ag cuimhneamh ar clann amháin. Reverse psychology, you know, so it's- Reverse psychology. Ach tá sé fíor chomh maith. Ní, you know, ní, ní ceart ualach a chur ar pháiste.

líon na ndaltaí sna scoileanna tuaithe, go raibh daltaí ag dul ag Gaelscoileanna agus go gcaillfeadh múinteoirí a bpostanna nó rud éigin mar sin. Ceart agat, baineann sé le hábhar go pointe agus is cuimhin liom bheith i láthair ag an gcruinniú tionscnaimh i Lios Tuathail agus do tháinig, do bhí ochtar is fiche ag an gcruinniú i Lios Tuathail anois agus sa tréimhse ar aghaidh, agus d'earcaigh príomhoide ar scoil áirithe tuaithe slua múinteoirí chun teacht isteach in éineacht leis agus bhí ceathrar déag againn ann chun an scoil nua a bhunú agus bhí ceathrar déag des na múinteoirí ann go bunúsach chun fadhbanna a chruthú bealach amháin nó bealach eile. Ach ar deireadh thiar thall, d'éiríos tuirseach den phríomhoide ón scoil áirithe tuaithe seo agus do sheas mé suas agus dúras bhuel thánamar anseo chun scoil lán-Ghaeilge a bhunú, táthar ag cur cosc orainn, táimse ag fógairt anois go mba chóir dúinn, an chuid againn a bhfuil fonn orthu an scoil a bhunú, ionad eile cruinnithe a roghnú. dul chuige agus an scéal a thabhairt don Kerryman agus shiúil an ceathrar déag eile amach. Shiúil mo dhuine amach ar dtús ach shiúladar go léir amach agus leanadar ar aghaidh. Ach Páidí Ó Lionáird is dóigh liom, an é siúd a bhí, an raibh sé siúd ag plé le, duine de sna Lionáirdigh pé scéal é, bhí sé ag plé, yeah Páidí is dócha a bhí sé ag plé le bunú scoileanna i gCorcaigh ar ball, b'fhéidir go dtiocfadh tú trasna air agus bheadh scéalta aige duit mar Fógraíodh ina enemy diail ar fad é in áiteanna áirithe is dóigh liom in Iarthar Chorcaí mar d'éirigh na d'éirigh baill den INTO ciotrúnta agus ar ndóigh bhí ach d'athraíodar arís nuair a nuair a thuigeadar gurbh fhéidir míle nó dhó múinteoirí ag múineadh ins na Gaelscoileanna agus go gcaillfidís iad san dá mba rud é go rabhthar ró róchantrúnta ar fad. Ach ní raibh aon trioblóid againn i dTrá Lí ar bith, caithfidh mé sin a bhéimniú, ní raibh aon trioblóid againn. Chuamar go dtí na scoileanna agus le fírinne caithfidh mé iad a mholadh thíos i mBunscoil na Toirbhirte mar bhí bean rialta ansin agus thug sí thug sí binsí beaga agus clár dubh fiú amháin chun tosnú so ní raibh is dócha sé éagsúil in áit éagsúil. Bhí ag teacht chomh maith. Bhí na figiúirí fós ag dul in airde. You know bhí na figiúirí tarlaíonn sé sin thar tréimhse bhí na figiúirí ag ardú ins na scoileanna, 1978 go dtí 83 nó 4 b'fhéidir pé scéal é. Ansan tháinig casadh áirithe arís agus d'éirigh sé níos, bhuel tháinig níos mó brú. Ach ní raibh aon fhadhb mar sin, bhí daoine ar ár son agus má, os rud é gur luann tú an Kerryman agus Kerry's Eye, bhíodar san go maith, do bhí an Kerry's Eye, ach go háiritheach an Kerryman chomh maith. D'éirigh linn an chéad leathanach den Kerryman a bhaint amach trí huaire laistigh de sé mhí, bliain áirithe, so bhí polaiteoirí beaga áitiúla in éad linn. Agus Kerry's Eye, bhí Mar, bhuel, bhí sé de bhuntáiste agam go bhféadfainn saghas nótaí Gaeilge a chur isteach ann gach aon seachtain ar an Kerry's Eye agus bhí Pádraig Senior Kennelly, atá marbh anois, chomh maith, beannacht Dé leis, an-bháigiúil liom agus aon uair go raibh. toghchán ag teacht suas agus bhí sé bhí sé de bhuntáiste agam. Táim ag dul ar aghaidh píosa anois b'fhéidir thar an 1978 tá bhuel 80, 82 eh, bhí go leor toghcháin ann eh, toghchánaíocht ar siúl agus d'fhéachamar chuige. Eh, sin rud amháin a d'fhoghlaimíomar eh, gur féidir eh, daoine a eagrú ar son na Gaeilge ach gur gá rud ar leith a lorg agus tuigeann tú, bhí rud ar leith á lorg againne, suíomh don scoil. An brú polaitiúil, yeah. Yeah, brú polaitiúil, yeah. Bhí rud ar leith. Nuair a théann tú go dtí polaiteoirí, má deir tú leo, bhfuil tú ar son na Gaeilge? Gan dabht, déarfaidh siad, Táim, cén fáth ná beinn ar son na Gaeilge, tá na polaiteoirí ar son gach aon rud, gan dabht. Sin, ar son rudaí. Ach caithfidh tú rud ar leith a lorg. Agus bhí suíomh ag teastáil uainn agus chuamar ar thoscaireacht go dtí an, go dtí an Comhairle Baile, go dtí an, an, an, ní an Cathaoirleach ach an, is dócha gur saghas, oifigeach bhí Trá Lí neamhspleách ag an am sin, Seán Crispy a bhí ann agus bhíodar báidhiúil linn in ainneoin cad atáim a bheith ag rá rudaí. Seo, ní raibh an Bainisteoir Contae lán chomh báidhiúil céanna ach nílim chun faic a rá. ach pé scéal é, dúramar, d'fhiafraíomar de, you know, nuair a chuamar go dtí an sagart, mar d'fhiafraíomar, bhuel, cén áit ba mhaith leat go dtógfaimis an scoil? You know, mar b'fhéidir má thógaimid scoil Ghaeilge, baineann sé sin brú díotsa scoil eile a thógáil. Agus mar an gcéanna leis an, leis an gComhairle Baile, cén áit ba mhaith libh an scoil a bheith, mar níor theastaigh uainn a bheith ag trasnaíl ar dhaoine eile. So, déarfadh daoine, all right gur botún é, ach thógamar é in aice le, le hionad ina raibh b'fhéidir ceithre nó cúig céad tigh á dtógáil agus ina raibh sé i gceist ar ball an bóthar an bóthar a leathanú agus a mhéadú now ní raibh ann ach bóithrín i dtús báire ach tá sé sin píosa ar aghaidh bhí mar you know bhí bhí orainn go leor am a chur isteach uh, ó ionad go hionad go ionad agus um, bhí orainn uh, ó, foirgintí éagsúla, ag pointe amháin bhí trí cinn d'fhoirgintí éagsúla againn in áiteanna éagsúla ar an mbaile agus bhí sé achrannach go leor. So, so bhí sé tábhachtach dúinne go mbeadh lárionad againn in áit amháin agus, you know, go mbeadh aontacht sa scoil ach leagamar an-bhéim ar ndóigh i gcónaí ar chlós na scoile féachaint an bhféadfaimis dul i bhfeidhm ar ar na tuismitheoirí chomh maith chun go labhróidís san níos mó Gaeilge. Ach is, is baolach ar shlí nuair a chuireann tuismitheoirí óga páistí chughat eh, go dtéann siad san amach ag obair agus fad is atá na páistí sona tá siad san sásta agus sin sin. Tá sé deacair, tá sé deacair pobal Gaeilge a thógáil mar, is dóigh liom gur, gur, gurb í an fhadhb i dTrá Lí ná baile ina bhfuil fiche, fiche a cúig míle duine, go bhfuil an-chuid eagraíochtaí agus, ann agus go mbíonn daoine rannpháirteach sa rud seo agus sa rud siúd agus, eh, Tuigeann tú, níl muintir na Gaeilge cosúil le reiligiún ar leith ná cosúil le grúpa eitneach ar leith ná aon rud mar sin. Is gnáthbhaill den, den phobal sin a mbíonn ár ngnáthshaol á chaitheamh againn i measc daoine eile agus seachas na, bhuel, ní maith liom eisceachtaí a rá ach seachas líon áirithe daoine, Cosúil le heagraíocht ar bith gur féidir leat iad a mhealladh chugat agus iad a bheith rannpháirteach agus gníomhach, tá sé tá sé deacair arm na Gaeilge a thionól agus a thiomsú mar a déarfá agus a thabhairt le chéile gach aon oíche. Bhí sé sin mar fhís againn cineál go mbeadh pobal thart ar an scoil. Chuireamar halla agus an-bhuntáiste is ea é. Chuireamar halla leis an scoil. Fiú amháin chuireamar ardán drámaíochta leis an scoil agus you know mhéadaíomar mhéadaíomar anseo bhí seomra ilfhónta i gceist agus bhailíomar airgead chun an seomra ilfhónta a mhéadú agus halla maith mór a dhéanamh de. I dtreo go bhféadfaimís imeachtaí a chur ar siúl agus an-áis don scoil atá ann. Ach ó mo thaobh féin, ó mo thaobh féin de, agus ó thaobh fiú amháin na heagraíochta de, ar cheart dom é seo a rá os ard? ar bhealach áirithe ní chun leasa Chonradh na Gaeilge mar eagraíocht a ghabhann an ghaelscoil, cuireann, má ghabhann eagraíocht, páirt sa Ghaelscolaíocht, súitear an fuinneamh as an eagraíocht i dtreo na scoile, ní bhíonn tú ábalta déileáil, b'fhéidir, i gcónaí le ceisteanna eile. Nó, sin mar atá agus nílim ag gearán. An rud atá ag tarlú ná go bhfuil an scoil ag feidhmiú lá i ndiaidh lae ar son na Gaelainne a chur chun cinn chun go mbeidh Gaelainn líofa ag daoine, Ach tá sé deacair na gnéithe eile den saol a ionramháil agus a thógáil lasmuigh de shaol na scoile féin. Institiúid ar leith is ea scoil le gnó ar leith le déanamh agus is ceart é sin a thuiscint. Is dócha gur thuigeas féin é mar bhunmhúinteoir fiú amháin agus mar mheánmhúinteoir. Ní féidir leat a bheith ag súil leis an iomarca ó mhúinteoirí ach oiread. Tá daoine, cuid des na múinteoirí sin a cheapamar sna blianta tosaigh, tá siad i gConradh na Gaeilge fós agus tacaíonn siad linn agus is ceart don Chonradh gaol agus teagmháil a chothú leis na Gaelscoileanna, féachaint cad iad na nithe is féidir linn a chur chun cinn ach Ná bí ag súil le míorúiltí a chuirid. An raibh go leor de na baill sa gConradh mar sin mar mhúinteoirí an tráth sin nó cén cineál postanna a bhí acu? Ná cén.
Ie, bhí múinteoirí ann. Ní, ní, caithfinn féachaint ar na seanaliostaí des na daoine a dhéanfadh an bailiúchán dúinn Lá 'le Pádraig, áit a mbeadh b'fhéidir 30, 40, 50 duine, uaireanta, ag you know, ag bailiú ar fud an bhaile. Bhí, abraimis go raibh múinteoirí láidir ina measc ach ní raibh siad ina móramh ar aon bhealach agus ar ndóigh do bheadh, you know, cur státseirbhíseach nó duine a bhí ag obair sa chóras poiblí agus mar sin de ach ach bheadh you know bheadh gnáth gnáth dhaoine ó Thrá Lí chomh maith a raibh suim acu sa sa Ghaeilge rud atá go maith mar you know tá clainne tá an baol ann i gcónaí go Is dócha go n-éireodh. Má éiríonn na múinteoirí róláidir ar fad, ní rud maith é don eagraíocht féin mar gan dabht tá clár oibre ar leith ag gach aon eagraíocht mhúinteoireachta agus mura bhfuil, mura bhfuil na tuismitheoirí rannpháirteach agus go láidir san iarracht, ní bheidh cothromaíocht ann ar son ceart agus suimeanna na dtuismitheoirí chomh maith. Sin, is roimh na tuismitheoirí is mó a mbíonn eagla ar na polaiteoirí le fírinne mar tá i bhfad níos mó díobh ann agus tá gaolta acu agus aintíní agus uncailí agus gach aon sórt mar sin agus is féidir leo na polaiteoirí a chur as a meabhair ar fad, mar is eol dom, mar beireann siad greim orthu ag an doras agus coinníonn siad iad mar ceapann siad go bhfuil an duine ón bpáirtí eile an dtuigeann tú. Bunachóra Maigh Eo orthu, sea. Chuir siad moill orthu ag an doras. Sean tactic.
Ach luaigh tú ansin cineál an pholaitíocht áitiúil nó na comhairlí contae is mar sin de. Ag leibhéal an stáit, an cuimhin leat an gaol a bhí agaibh leis an Roinn Oideachais i mBleá Cliath nó an Aire agus mar sin de, an tAire Oideachais ag an am? Ag an am,
nó Fear Ionaid na Roinne go háitiúil ná an Cigire agus Éamonn Ó Fuaráin agus ina dhiaidh sin Pádraig Ó Donnabháin agus you know bhíodar an-mhaith, bhíodar ar fheabhas le fírinne. Leis an Roinn féin, bhuel, bheifeá ag plé le you know cíos a bhaint astu agus you know an ceist an uh, taobh a bhrú chun cinn agus mar sin de. Agus is daoine proifisiúnta iad lucht na Roinne, an, is cuimhin liom Gemma Hussey ach, tá sé sin ar aghaidh, cé, John Wilson, dhein sé siúd gar an-mhór don Ghaelscolaíocht ach tá sé sin níos déanaí freisin mar shocraigh sé go n-íocfadh an Roinn 100% de chostais an tsuímh den scoil. Ach ní rabhamar ag plé go díreach leis an Aire. Bhí cara maith agam i Roinn na Gaeltachta, Seán Ó Lúitigh, agus mar a deireadh sé siúd i gcónaí, you know, ní maith le státseirbhísigh go mbeifeá ag rith go dtí an tAire. Ach uaireanta, ní bhíonn ar chumas an státseirbhísigh cinneadh a dhéanamh, mar gnó an státseirbhísigh ná airgead poiblí a shábháil, más mian leat a bheith gránna, gan airgead a chaitheamh chun é a chur mar sin. Ach so bíonn tú ag iarraidh ar an, bíonn tú ag iarraidh ceist a bhrú chomh fada agus is féidir agus ansin teastaíonn uait go molfadh an, an státseirbhíseach gur chóir dul go dtí an tAire, b'fhéidir, you know, so is cén chomhairle atá agat dom, cad ba chóir dom a dhéanamh anois, ar cheart dom, an fiú nó ar chóir, cad a mholfá ar chóir dom dul go dtí an tAire leis seo. Ach eh tuigeann tú, má bhíonn toghcháin ann an rud a dhéanann tú ná cuireann tú bileoga amach mm faoi fhadhbanna na scoile, tríd an scoil, eh, Cuir 3,000 bileog i gcló agus scaip timpeall an bhaile iad chun go mbeidh, you know, is fógraíocht an scoil é sin chomh maith, tuigeann tú, mar bhí an, bhí scoil Mhic Easmainn i dTrá Lí ar feadh ceithre bliana agus sé, bhí go leor daoine fós nach raibh fhios acu go raibh sé ann in aon chor. So, is fógraíocht é sin agus cuireann na tuismitheoirí brú ar na polaiteoirí agus raghaidh an scéal sin suas an líne mar, eh, agus ansin tiocfaidh, you know, tiocfaidh ar ais. Is cuimhin, mar eachtra amháin ach tá sé ar ball, is cuimhin liom Teachta Dála áitiúil, Dennis Foley ab ainm dó ag an am, scéal a chuir, chuir sé scéala chugainn, is mar a chuir sé, dúirt sé, ó, ní féidir leis an Roinn cinneadh a dhéanamh faoi cheannach an tsuímh den scoil mar tá argóint ar siúl idir an Bord Bainistíochta agus an Roinn Oideachais. Agus arsa mise liom féin, Cén, cén, cén argóint é seo? Níl aon argóint, níl aon troid ar siúl againne leis an Roinn Oideachais. Ach is amhlaidh, tuigeann tú, caitheann tú foghlaim, is amhlaidh a scríos isteach i dtús báire mar chathaoirleach ar an mbord agus d'iarr mé go hoifigiúil, mar chathaoirleach ar an, ar an Roinn, scoil dhá shruth a thógáil. Agus do chuir an Roinn litir, you know, in ábhar cóid, do chuir ar ais, a rá, táimid sásta scoil ocht seomra ranga scoil aon sruth a thógáil agus níor thógas aon cheann de sin, ócé. Ach tuigeann tú nuair a tháinig sé go dtí an toghchán, bhí an Roinn ábalta a rá ó ní féidir cinneadh a dhéanamh mar táimid ag argóint. So scríos litir isteach láithreach bonn a rá tá an Bord Bainistíochta breá sásta go dtógfaí scoil ocht seomra ranga dóibh, móide seomra ilfhónta, glad that. agus agus ní raibh aon argóint ann. Agus ansin tháinig an scéal ar ais go raibh an Roinn sásta scoil ocht seomra ranga a thógáil, móide tógtha ar shlí go bhféadfaí ceithre uh, sheomra eile a chur leis. So, so, so caitheann tú bhuel caitheann tú bheith tuisceanach agus bheith ag faire amach. Ach do chiallaigh sé sin b'fhiú an dá shruth a lorg ag an am gcéanna mar do bhí, dá bharr san, bhí an suíomh, is dóigh liom, leathacra ar a laghad níos mó agus toisc go raibh an scoil go léith i gceist bhí na pasáistí fiú amháin beagáinín beag níos leithne. So, ach mar sin féin, léiríonn sé gur gá bheith i dteangmháil agus fanacht i dteangmháil leis an Roinn agus a bheith cairdiúil leis na státseirbhísigh istigh mar you know níl aon fáth go soláthróidís san eolas duit nó tuiscint duit ar an gcúram má tá tú gránna leo. So is is ceart a bheith deas le státseirbhísigh i gcónaí agus ligint do thuismitheoir trioblóideach éigin
Agus bheith uaillmhianach mar a deir tú freisin. Cad é? bheith uaillmhianach chomh maith, níos mó a iarraidh ná mar atá.
Yeah, bhíomar uaillmhianach mar cheapas ag féachaint ar na figiúirí don bhaile ag an am agus bhí an baile ag méadú nuair a thánasa go Trá Lí i 1975. Bhí an baile ag méadú as éadan, bhí an daonra tar éis dul in airde, is dóigh liom, go dtí 18,000, 19,000. Ó, ó bhí 12,000 duine, chun é a chur mar sin nuair a bhí. nuair a bhíos sa bhunscoil, nuair a bhíos sa mheánscoil, bhunscoil agus sa mheánscoil, ar ar feadh céad bliain nó céad is caoga bliain ach faoi 1975 bhí 18,000, níos mó ná 18,000 duine so bhí bhíomar bhuel ar an daonra atá ag fás, nó níor lean sé ar ag fás ach you know d'fhéadfá scoil dhá shruth a lorg pé scéal é. Ach ar ndóigh, is gá, agus ar ndóigh bhíos féin ag múineadh go lán aimsire amuigh fé sé míle amach faoin dtuath, ach is gá, is gá fanacht i dteagmháil agus ní fhéadfainn gearán faoin Roinn, cé go, cé go ndúirt, Ó Laocha ab ainm dó, bhí sé as Brosna is dóigh liom, Chuas isteach go dtí an Roinn i gcaitheamh an tsamhraidh sin mé féin i 1978 agus dúirt sé, Tar anseo anois, a dúirt sé, agus míneoidh mé duit. Bhíomar tar éis iarraidh ar an Roinn scoil a bhunú, a dúirt sé. Ní bhunaíonn an Roinn scoileanna. Sin a dúirt Príomhoifigeach, is dóigh liom, a bheadh ann ag an am. Ní bhunaíonn an Roinn scoileanna. Is fúinne a bhí a bhí sé a chruthú. you know, go bhféadfaí.
Éileamh sin a thomhas. Yeah, yeah, éileamh, éileamh, cén t-éileamh atá ann? Agus ar ndóigh, you know, mar ghnáthshaoránach, you know, mar shaoránach de shaghas ar bith, chaithfeá é sin a thuiscint, tá caiteachas mór i gceist le bunú agus le tógáil scoile. Is dóigh liom gur i 1988, is dóigh liom gur as barr mo chinn, is dóigh liom gur féachann sé an-saor anois, is dóigh liom gur tógadh scoil an Easbaig, sé chéad caoga míle nó rud éigin mar sin. Ach bhíos ag rá liom féin, Jeez, caoga nó seasca míle ar sheomra ranga in ainm Dé, cad tá cad tá i gceist leis seo? D'fhéadfá tigh a thógáil. tigh an-ghalánta a thógáil air sin, ach ar ndóigh bíonn costaisí éagsúla i gceist agus agus deineann Bord na nOibreacha Poiblí, sin dream eile a mbíonn tú ag plé leo, obair ar ardchaighdeán ar fad. Níl fhios agam cad a tharla ansan tá's agat 11 bliain ó shin, 15 bliana ó shin, ach is dóigh liom nár ligeadh do Bhord na nOibreacha Poiblí nár tugadh go leor, b'fhéidir, airgid agus cigirí dóibh chun an jab a dhéanamh mar ar shlí do chráidís na do chráidís na na tógálaithe chun a chinntiú go mbeadh an jab déanta i gceart. Mar a dúirt arís an t-innealtóir a bhí i Roinn na Gaeltachta liom, bheadh na tithe poiblí, mar shampla, tithe a bhí tógtha ag na húdaráis phoiblí, mar shampla, ar chaighdeán i bhfad níos airde ná na tithe a bhí á dtógáil go príobháideach, mar bhí na cigirí ón mBord Oibreacha Poiblí agus áiteanna eile sa mhullach ar na tógálaithe. Tar éis labhairt leis an ngaol a bhí a't, leis na hinstitiúidí agus ranna éagsúla, is dócha, luaigh tú níos luaithe Scoil Bhaile Munna nó Scoil an tSeachtar Laoch. An raibh tuiscint a't ar an Ghaelscolaíocht i ndlínsí eile amhail na Gaeltachta, na Sé Chontae, Bleá Cliath nó cén cineál feasacht a bhí a't ar an méid a bhí. san aer an tráth sin. Bhuel, do thugamar cailín ó Scoil Chrónáin, mar shampla, anuas go Trá Lí. An chéad scoil ar d'fhreastail mise? Scoil na mBanna.
Caitríona Ní Choillte ab ainm di. Bhuel, ní bheadh aithne agat di uirthi anois, is dócha. But, agus Dónall Ó Riagáin, you know, bhí, fuaireamar an saghas sin comhairle, like, agus ar ndóigh is trí Chonradh na Gaeilge i mBleá Cliath a tháinig an chomhairle sin ach ar bhealach you know dheineamar an job an-tapaidh agus bhí you know seachas Scoil Chrónáin agus cúpla scoil mar sin i mBleá Cliath ní raibh aon scoil eile lasmuigh den Ghaeltacht thíos faoin tír chun é a chur mar sin so bhímís á rá san le muintir Thrá Lí oh you know. tá's agat, Ciarraí, caithfidh sibh tacaíocht a thabhairt dúinne nó go bunúsach chun an, an, an, an, cad a thabharfá air, an fhoscríbhinn a bhí ann ná, caithfidh sibh tacaíocht a thabhairt dúinne nó ligfidh sibh Trá Lí agus Ciarraí síos. Is féidir rudaí a rá gan iad a rá go hiomlán ort. Ach, ach le fírinne bhí na tuismitheoirí, tosaigh sin ar fheabhas ar fad agus ar gach aon bhealach mar caithfidh go rabhamar beagáinín beag as ár meabhair ach bíonn tú níos óige chomh maith is dócha agus bíonn níos mó fuinnimh agat agus bhíomar buartha nach bhfuil bhí cuid againn cosúil liomsa buartha go rabhthas chun an Ghaelainn a ligean síos ar fad. fad. Agus ar shlí, agus táim ag caint ar mo shon féin anois, cheapas-sa gurb amhlaidh gur dea-shampla a bhí á thabhairt againn chomh maith dos na múinteoirí i ngach aon scoil. Sé sin, bhíomar ag léiriú don Roinn go bhfuil báidh ag muintir na tíre agus gnáth-thuismitheoirí le Gaelainn agus gur féidir an job a dhéanamh. Mar bhí an sórt poirt a bhí, an sórt poirt a bhí ag an LFM tar éis, is dócha, dul i bhfeidhm ar mheon na tíre, nó b'fhéidir go raibh sé tar éis imirt ar chuid dos na hard-státseirbhísigh sa Roinn Oideachais, pé scéal é, gur damáiste a bhí á dhéanamh ag an oideachas tríd an dara teanga, agus ar ndóigh, tá sé sin mícheart ar fad. McNamara chomh maith, John McNamara an páipéar sin siúd a scrígh sé. Yeah, bhí sé siúd i nDroim Conrach agus nó do thuigeas é sin, nuair a bhí, nuair a bhí oiliúint á fháil agamsa agus an port a bhí aige ná go raibh na daltaí in Éirinn cúpla bliain ar gcúl ó thaobh Béarla de agus cúpla bliain ar gcúl ó thaobh Matamaitice de ach ar ndóigh mar a thuigeas ina dhiaidh san is tá, bhí máchailí móra ar a chuid taighde agus ní glactar leis. anois gur go ndeineann an dara teanga damáiste d'éinne ach a mhalairt ar fad. Ní fiú dul isteach ins na mion, is dócha.
Ach luaimid gluaiseachtaí náisiúnta, is dócha, ach céard faoi, an raibh, fiú ar ball, dul isteach sna hochtóidí, an raibh tuiscint a't ar gluaiseachtaí oideachasúla thar lear agus Breatain Bheag agus áiteacha mar sin, nó an raibh sin riamh ar a chúl. Bhuel, gan dabht, yeah, bhíodh sé mar nós, bhuel, you know, bheifeá ag bualadh isteach sa siopa leabhar i mBleá Cliath agus leabhair áirithe ar an oideachas a cheannach agus breathnú tríothu ar mhaithe le, you know, cad tá ar siúl san, you know, in Iosrael nó Ceanada nó. nodanna ón nGearmáin is ón Astráil nó a leithéid sin chun go gcuirfeá ar a súilibh dos na tuismitheoirí go raibh leas a bpáistí á dhéanamh acu mar is cuimhin liom Tháinig Proinsias Ó hAilín, mar shampla, anuas nuair a bhíomar ag iarraidh an t-aonad lán-Ghaeilge, Gaelcholáiste Ciarraí anois, a bhunú agus, mar a dúirt sé siúd go sonrach agus lán an chirt aige, like, sa naoú haois déag, d'éirigh na, d'éirigh na tuistí, na tuismitheoirí as a bheith ag labhairt Gaolainn lena bpáistí, ar son na bpáistí, like, ní chuirfeadh daoine a bpáistí go dtí. scoil lán-Ghaeilge chun go mbeidh siad faoi mhíbhuntáiste oideachais. So, tá sé mar dhualgas ort a mhíniú dóibh cad iad na buntáistí a bhaineann leis an scolaíocht tríd an dara teanga agus ar ndóigh bhí, tá, tá sé glan as mo cheann anois mar táim, tá mé éirithe beagáinín agus ní thagann na tagairtí you know, éagsúla chugam chomh héasca ach bhíodh, bhíodh meall beag des na, des na rudaí ba shimplí agus ab fhearr agam le, le dáileadh thart. Mar an port a bhí againn ná, Caithfidh tú creidiúint sa rud atá á dhéanamh agat agus caithfidh tú, caithfidh tú an t-eolas a bheith agat faoina bhfuil ar siúl. Agus ní fhacamar, daoine cosúil liomsa, nach bhfuair oideachas lán-Ghaeilge ag an mbunleibhéal agus a dhein oideachas trí Ghaeilge ag an dara leibhéal, ní fhacasa gur dhein sé aon damáiste dom ach amháin go raibh tuiscint níos mó agam ar na focail. Is dóigh liom, ar bhealach, an rud a deirfinnse le daoine, níl ach teanga amháin ann, ar deireadh, agus gnéithe éagsúla den aon teanga is ea gach teanga ar an saol. An aigne dhaonna atá i gceist, agus má, má bhíonn tú ag machnamh faoi do chuid focal, is amhlaidh go bhfuil tú ag éirí níos cruinne faoin rud atá le rá agat. Uaireanta is fearr gan dul isteach, is dócha, go mion-intinne. ins na mionseoirí seo, but faoi mar is, abair, look, beidh tú níos níos cruthaithí agus beidh do chuid foclaíochta níos níos fearr, beidh níos mó tuiscint agat ar do theanga féin agus you know agus mar sin. B'in an tábhacht.
Agus, agus níos leathanaigeanta gan dabht agus is cóir dúinn go léir a bheith leathanaigeanta, tá sé sin an-tábhachtach. Bhfuil tuiscintí ar chultúir tuiscintí ar chultúr eile cén fáth nach mbeadh tuiscint níos fearr ar chultúir. So b'in Déarfá gurb é sin ceann des na rudaí is tábhachtaí don Ghaeilge duitse go pearsanta, go ndéanann sé cineál leathnú amach ar do, ar do mheon, ar do aigne, ab ea? Nó cén tábhacht atá aige i saol na hÉireann, dar leat? Is dóigh liom féin, is dóigh liom go bhfuil, bhuel, tá sé riachtanach ó thaobh dul siar go dtí do chuid préamhacha, ó thaobh do shloinne féin, do chuid miotaseolaíochta féin, do chuid. logainmneacha féin a thuiscint, ó thaobh stair na hÉireann, ó thaobh mothúcháin na hÉireann, ó thaobh ceol na hÉireann fiú amháin a thuiscint agus chomh maith leis sin is dóigh liom gur féidir linn, Éireannaigh, tuiscint níos fearr a bheith againn dos na ciníocha eile a tháinig faoi smacht thar lear ar feadh tréimhsí éagsúla agus fiú amháin de réir mar a thuigimse, in ainneoin gach ní, is rud é a chonac scríofa. taighde éigin, go bhfuil Éireannaigh go maith mar chathaoirligh ar ghrúpaí nó cruinnithe idirnáisiúnta agus ceann dos na fáthanna atá leis ná go gceapfadh an Sasanach go bhfuil tuiscint ag gach éinne ar a theanga siúd, nó go mba cheart go mbeadh. Ach tuigeann an tÉireannach, mar gheall ar an saghas Béarla atá aige, fiú amháin, go mbíonn deacrachtaí ag. ag daoine a bhfuil teangacha eile acu teacht isteach ar an nglór ardnósach, chun é a rá mar sin. Sé sin le rá go bhfuil go bhfuil b'fhéidir braistint níos íogairí againn i leith na húsáide is féidir is féidir a bhaint as na fuaimeanna a dhéanann tú agus Agus ar deireadh, tá sé sin ag brath ar an nGaelainn. Má chaillimid an Ghaelainn sa tír seo ar fad, beimid ar fad ag caint mar a labhartar i lár an Atlantaigh. you know, beidh an rud ná tuigeann daoine fiú amháin is dóigh liom go bhfuil an sórt Béarla a labhartar ag brath ar an nGaelainn chomh maith agus an sórt comhthuiscint dhaonna seo atá i gceist. So, cá bhfuilimid ag dul? Bhuel, mar a deirim, táim níos dóchasaí mar is dóigh liom go bhfuil go bhfuil fáthanna maithe daonna i gcoitinne lasmuigh den náisiúnachas, lasmuigh den chreideamh is ceart a bheith againn inár bpobal féin agus inár gcuid staire féin, go bhfuil fáthanna maithe daonna i gcoitinne againn leis an nGaelainn a choimeád suas agus gur fiú do gach éinne iarracht a dhéanamh agus ar ndóigh go mbíonn tú ag foghlaim i gcónaí. Bhímid ag súil leis an iomarca le fírinne. Nuair a thosnaíonn tú ar an nGaelainn a fhoghlaim bíonn tú ag súil gur féidir leat

gur ceart go mbeadh seilbh iomlán againn ar an nGaelainn agus próiseas is ea an fhoghlaim agus is féidir cur le do chuid eolais gach aon lá dá maireann tú, dáiríre. Spéisiúil.
Spéisiúil an ceist deireanach anois, go luann tú próiseas mar sin b'in an cheist a bhí mé chun a chur ar ó thaobh na scoile de agus ó thaobh an chineál gníomhaíocht agus an baint a bhí agat leis an scoil. Ar mhothaigh tú go raibh próiseas ann gur mhothaigh tú éagsúil ina dhiaidh, gur bhunaigh sibh an scoil seo, gur bhunaigh sibh na scoileanna seo thart fá Chiarraí, ar mhothaigh sibh bhain muid amach an rud seo nó ar mhothaigh sibh mar a gcéanna an chéad lá an chéad lá riamh nó an raibh claochlú éigin ann a gceapfá?
Bhuel, is dóigh liom Is dócha, nó d'fhéachamar orainn féin mar ghnáth-Éireannaigh cosúil le gach éinne eile, ach ar theastaigh uainn go mbeadh an deis againn go mbeadh Gaelainn mhaith ag ár bpáistí. Ach is dócha go, b'fhéidir go dtuigimid níos fearr anois gur éirigh linn rud éigin ar leith a dhéanamh. Like, tá scoil i gCill Airne, Oileán Ciarraí, Lios Tuathail agus i dTrá Lí, agus you know tá an Gaelcholáiste, á thógáil anois, an foirgneamh ar deireadh thiar thall, tar éis 1981, a chuas isteach sa Roinn ar dtúis, ar Tara Street, chun ceist an, mar Chathaoirleach ar an mBunscoil, chun ceist an dara leibhéil a ardú. Mar tuigeann tú, toisc go raibh an dara múinteoir uainn, bhí orainn páistí breise a thógaint i Rang Dó Trí Ceathair agus ba ghá, dul i dtreo an dara leibhéal an-luath. Ach is dócha go bhfuil fhios againn go bhfuil rud ar leith againn agus ní thuigimid ar fad fós an mhaitheas atá déanta againn i dTrá Lí chun an an Ghaelainn, mar a deirtear, a normálú, chun an focal uafásach sin a úsáid, i dTrá Lí i gcoitinne, nó fiú amháin mar shampla. So b'fhéidir, b'fhéidir nach, you know, b'fhéidir, b'fhéidir go bhfuil rud ar leith, gur éirigh linn rud ar leith a dhéanamh agus um, gur bhfiú é a dhéanamh agus gur chosain sé, do bhraitheamar i gcónaí, agus tá's againn you know go raibh muintir na Gaeltachta thiar ana-shásta i gCorca Dhuibhne. Do bhraitheamar i gcónaí go rabhamar mar shaghas cosaint don Ghaeltacht féin you know you know go bhféadfadh daoine sa Ghaeltacht a rá bhuel tá daoine istigh i dTrá Lí atá sásta an fód a sheasamh ar son na Gaelainne mar tá sé sin ana-thábhachtach ó mo thaobhsa féin mar dhuine a bhfuil Gaelainn uaidh. Ní dóigh liom gur féidir an Ghaelainn a tharrtháil. Cén fáth go sábhálfadh, go slánódh muintir na Gaeltachta an Ghaelainn ar son mhuintir na tíre i gcoitinne, i ndeireadh thiar nuair ná fuil sí uathu. Tá, tá siad á mbrú sa treo céanna is a d'imigh an chuid eile den tír. Caithfidh an caithfidh an an iarracht a bheith náisiúnta agus bhíomar ag déanamh ár gcuid anseo chun an fód a sheasamh mar is mar sin a bhuaitear na cogaí agus you know caithfidh tú seasamh a dhéanamh in áit faoi leith ag am faoi leith agus uaireanta ní ní fútsa atá sé an áit agus an t-am a roghnú ach bíonn ort an seasamh a dhéanamh nuair a tharlaíonn sé. So dhéanamar, is dóigh liom gur dhéanamar leas mar you know gur chabhraigh sé le fírinne le muintir na. na Gaeltachta féin go raibh dream éigin ag seasamh an fhóid áit éigin agus ar ndóigh is mór an trua nach bhfuil níos mó Gaelscoileanna á mbunú ach gan dabht tháinig an Roinn agus istigh sa Roinn níor theastaigh uathu Gaolainne Níor theastaigh uathu airgead a chaitheamh chun é a chur mar sin agus do thuig fadó sin ach caithfidh siad freagairt don éileamh chomh maith. Níl an t-éileamh á shásamh faoi láthair agus ní raibh le fada an lá. Ní chuimhním na figiúirí nuair a thosnaím mar is dóigh liom go raibh rud éigin an-mhór, b'fhéidir 20%, sásta a bpáistí a chur go dtí Gaelscoil dá mbeadh sé ar fáil dóibh ach. Níl, tá sé i bhfad níos mó anois, b'fhéidir go bhfuil 40% nó comh maith. Yeah. Ach níltear ag freastal ar an éileamh sin. Is dóigh liom gur, bhuel, ní, ní, ní hé, is dóigh liom gur leigheadh don do Educate Together damáiste a dhéanamh mar, de réir mar a thuigimse, do chuir siad iarratas, liosta mór fada isteach bliain amháin ar 40 nó 50 scoil agus, eh, Dúirt an Roinn, No way, ní féidir linn cur tús leis seo mar níl na hacmhainní ann. Agus ansin do chuir, do chabhraigh, thug sé sin an leithscéal dóibh gan dabht, cosc a chur le forleathnú na Gaelscolaíochta chomh maith. Bhí sé sin ar siúl faoi 1989, fiú amháin, is gur 1989 a bhunaíomar Oileán Ciarraí, an t-aon scoil sa tír a bunaíodh an bhliain sin, in aghaidh. in aghaidh thoil na Roinne, ach bhíodar á dhéanamh níos déine agus ar ndóigh bhí an INTO á dhéanamh níos déine chomh maith agus déarfaidh mé sin go neamhbhalbh mar you know níor theastaigh uathu go mbeifí ag cur isteach ar ar scoileanna beaga tuaithe agus mar sin de. Ach tá na scoileanna ann dos na tuismitheoirí agus na daltaí. Níl siad ann ar mhaithe leis na leis na múinteoirí. Tá jabanna ag na múinteoirí agus beidh jabanna acu go deo. Tá painéil ann. So, tá mé rá sin mar, well, mar iarbhunmhúinteoir. Well, bhfuil go leor ráite agam nó an iomarca ráite agam? Tá, no, dear.

Tá a fhios agat go dtiocfadh rudaí chugat go beo ar an bhfón i mbun chun seo sin siúd. But tar éis 15 bliana mar Chathaoirleach ar an mbunscoil, ní dóigh liom go raibh sé i gceist agam an fhaid sin a chaitheamh ach bhí d'éirigh linn cúpla fadhb tábhachtacha a shárú agus tá an scoil ag déanamh go han-mhaith ar fad anois. Tá príomhoide sármhaith ann agus ar ndóigh comhartha is ea go bhfuair siad an cead an dara sruth a iomlánú. Tá sé sruth go leith, tá sé achrannach agus bíonn deacrachtaí ag príomhoidí, mar is eol duit, ag plé leis an líon daoine a bhíonn ag lorg áit sa scoil. mar an-mhinic ní thagann an méid céanna daoine chugat gach aon bhliain, go háirithe murar féidir leat dhá rang cothrom a thógaint, ach caithfidh tú a bheith ag iarraidh ranganna a bhriseadh agus mar sin de. Bíonn an áit a bhfuil daoine, a deirinnse le mo chomhghleacaithe, bíonn trioblóid. Ach fair play. Sea,
Bhuel, a Phádraic, go raibh maith agat as sin. Caithfidh mé m'anáil agus dul ag an leithreas. Bhfuil tú sa bhaile nó san ollscoil? Sa bhaile atá tú? Sa bhaile, yeah. Níl an campas ar oscailt go fóill so beidh mé ag tnúth leis sin. Tá mé bréan den cheithre bhalla seo, caithfidh mé a rá.
Yeah, mar is í, tháinig athrú ar na rudaí seo anois mar an caidreamh beag go léir a bhíodh agam le daoine mar Bíonn saol ciúin go leor agam. Tá sé éirithe níos ciúine. Agus tuigeann tú mar dhuine a chuaigh, ní raibh, bhíos an-sásta leis an, leis an Covid ar dtús mar ní fhéadfá faic a dhéanamh agus bhíos scoite amach. Níor ghá dom bailiúchán an Chonartha a bhrú ná faic an bhliain seo caite ná. Ach, Sos, bhí sos. Saor in aisce. Ach, airíonn tú, you know, éiríonn tú leamh de ar deireadh agus tá sé tá siad á tharraingt ar aghaidh rófhada agus níl siad ag tabhairt iomlán na fírinne dúinn in aon chor is dóigh liom féin. You know, tá siad ag iarraidh eagla a chur ar dhaoine. You know, tá tá tá tá d'éirí tuirseach des na seana mhná seo a léimeann amach ar an mbóthar nuair a thagann tú an treo. Ach sin scéal eile. Yeah. So, um, cuirfidh mé ríomhphost chugat le, le, yeah. le... Á, uimhir Dawn, yeah. Yeah, yeah, agus uimhir fón Dawn, agus... Yeah. Uh, beidh sí beagán cúthaileach b'fhéidir, ní bheadh a cuid Gaelainne lán chomh maith lena fear céile. Agus, ach tá, you know, tá Gaelainn aici, agus dúras léi, look, má, más féidir, just look, Labhair Gaelainn agus murar féidir leat cuimhneamh ar na focail cuir isteach Béarla. I mean an eolas atá uait glacaim sin é yeah. Yeah agus le fírinne mura mbeadh daoine cosúil le Seán Seosamh agus dhéan mé dearúd é sin a rá b'fhéidir agus chun críochnú ar an bpáirt seo bhí dhá rud bhí cúpla rud i dTrá Lí, baile cuíosach mhór but bhí seantraidisiún an-láidir ag Conradh na Gaeilge, Trá Lí. Téann sé siar go dtí 1896 le fírinne agus bhí an traidisiún sin coinnithe beo ag daoine a raibh seasamh acu ar an mbaile, cosúil le Seán Seosamh, daoine a raibh meas orthu. Ach tuigeann tú, duine ón dtaobh lasmuigh a bhí ionamsa. a bhí fós óg go leor, is dócha. Ó, a bhí fós óg ag an am sin. Agus tuigeann tú, ní bhíonn, ní thuigeann an blow-in an baile. So, níl, is, má chuireann sé a chos san áit mhícheart, maitear dó, agus soláthraíonn sé cosaint don dream áitiúil atá, d'fhéadfadh a bheith an-mhaith ach tá a fhios agat, bíonn duine éigin ag teastáil chun na huibheacha a bhriseadh uaireanta so is mar sin a chímse orm féin anois. Agus ní raibh ann ach timpist gur tháinig mé go Trá Lí, mar sin an saol. Fuair mo bhean job mar leabharlannaí Dúras léi, Níl aon seans go bhfaighfeá jab i dTrá Lí mar tá tú as Cill Chainnigh agus tá na jabanna go léir i gCiarraí, in áirithe do dhaoine as Ciarraí. Ach fuair sí, fuair sí an jab agus bhfuil fhios agat cé a bhí aisteach go leor, is comhtharlúint é, bhfuil fhios agat cé a bhí ar an, ar an gCoiste Ceapacháin, don leabharlann san IT ag an am, fear céile na mná a bhfuaireas an glaoch faoina bás ag a tús seo. Féach ar sin. You know, agus ní bhfaighinn i dTrá Lí cinnte, now, b'fhéidir go mbunóidís scoil ar aon nós mar bhí go leor acu ann agus baile maith is ea Trá Lí. Ach sin mar a tharla. Sin an fáth gur tharla sé an bhliain gur tharla sé. You know, gur tharla, sin, tá sé.